Salamu alekum malien cɛ muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw ni sɔgɔma aw ni tile ani su an'aw balimakɛ aw terikɛ an'aw jɛɲɔgɔnkɛ don adama sangare ni jama fanba b'a dɔn rv pro la o kɔfɛ an bɛna kuma sujet min kan bi o tɛ dɔwɛrɛ c'est un sujet très très important o hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye

o hukumu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ u ye quota dɔ di k'u bɛ mago b'o de la n'o ye 500 personnes o quota o de di la donc maintenant avec euh, toutes les filières confondues donc an y'o ye min kɛ o kɛla o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen nɔ maa minnu n'u jigi dalen bɛ a kan minnu n'u taara kalan fɔ olu mɛtiriya formation kɛ walasa u bɛ se ka jamana servir cogo min donc o kɛla sababu ye ka maa caman dusukun kɔmi dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fɔ kirizi yɛrɛ y'u pike dɔw yɛrɛ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la hali sini ka tɛmɛ ni kibaruya in sɔrɔli ye paseke maa caman kun bolo u bɛna maa caman ta olu fana bɛ se ka bɔ la u ye kɛ ka se ka jamana dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ kota in a kɛla kota ye kota min n'a ye maa o maa bɛ yen nɔ k'a taara ekɔliden na a ka se ka kɛ mɛtiri ye a y'u bɛɛ dusu kasi o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛ se ka to sigilen ten an fɛnɛ an bɛ wulikajɔw kɛ wulikajɔ mun don k'a yira gouvernement na k'a fɔ vraiment u ka projet in a ma kɛ an sago ye an b'a fɛ vraiment u ka mɛtiri caman ta pour que u bɛ se ka jamana servir cogo min parce que u formera a baara kama de donc yanni an ka don kuma kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a essayer ka tɛmɛ ni premier ministre ka kuma dɔw yɛrɛ ye donc tout récemment parce que an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ Ɛɛ san laban na bac baccalauréat la donc an y'a ye k'a fɔ premier ministre k'a to lycée Bouillagui la parce que u ye gouvernement tila ka maaw bila ka taa région caman caman na pour que ka se ka taa gouvernement représenter ka se k'u ka jukɔrɔmadon k'o jira candidat la donc o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ premier ministre ale taga yɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma o kɛla lycée Bouillagui ye fadiga ale tagara la ani minisiri caman taara ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ ka fɔ cogo la ani minisiri wolonwula bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa o hokumu kɔnɔna la o kɔnɔna la a ye kuma ta a ye kuma dɔ fɔ dɔ fɔ in kɛ an bɛ kuma daminɛ ni o ye k'a yira k'a fɔ an bɛna kuma kuma min kan fana a nafa ka bon a bɛ in de a ye da don o jumɛn na o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ n'i ye éducation éducation filɛ a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o histoire kɔnɔna la a bɛ taga n'an ye fɔ sini o b'a yira an na k'a fɔ ko sini ko masakɛ dɔ tun bɛ yen masakɛ in parce que o wagati ninnu na k'a bɛ san kɛmɛ duuru ɲɔgɔn bɔ masakɛ parce que fɔlɔ fɔlɔ la conquête de tun bɛ yen nɔ i bɛ se maa min na donc i bɛ se bolo kan k'u ka dugukolow minɛ k'o fara i ta kan donc masakɛ in a tun bɛ fɛ ka taa bin dugu dɔ kan dugu in n'a ka conseiller dɔ y'a fɔ a ye k'a ka sabali a ka sabali système wɛrɛ b'ale bolo système min n'u b'a to u bɛ se ka dugu in minɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sɔrɔ niw ma bɔ ka se ka dugu in k'u ta ye o fɛɛrɛ ye mun ye conseiller in y'a fɔ masakɛ in ye premier ministre ka fɔcogo la ko a kana na kɛlɛ tigɛ kɛlɛ baga dugu in ma a ka mun kɛ a ka essayer ka mɔgɔw infiltrer ka taa dugu in na pendant des années ka mun kɛ pour que k'u ka éducation n'o y'u ka kalan ye k'o ka ko u ka dugu kɔnɔ a mɛn taa fɛn fɛn sɛbɛnna ko ye ka se k'o o de nati dugu in kɔnɔna la mɛ a ka bazi ye mun ye ko ka edikasɔn tiɲɛ paseke edikasɔn ye fɛn in bɛɛ lajɛlen bazi ye in ye masakɛ de kɔnse ko n'u y'o kɛ san caman caman o kɔfɛ ko n'u taara u bɛ se ka dugu in minɛ fasili ma a bɛ fɔ ka mun kuma fɔ an ye yan n'a y'a faamu a bɛ fɛ k'a yira an na kalan nafa ka bon i ye jamana o jamana i y'a ka kalan déstabiliser kunfinya de bɛ régner yen ignorance o de bɛ régner yen nɔ donc min ka d'a ye min ka di i ye i bɛ se k'o kɛ a dugu la ou bien a jamana la donc a y'o de yira an na donc o b'a yira k'a fɔ kalan n'i y'a ta k'a lajɛ nafaba bɛ kalan na fɛn min don ni maa man ka tulonkɛ a la o kɔfɛ n'i y'a ye fana n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a fɔ ko jamana sɛbɛlama jamana sɛbɛlama a jɔlen bɛ kuloma dɔw de kan o dɔ ye mun ye dunkafa b'o la o dɔ ye mun ye kɛnɛya b'o la o dɔ ye mun ye kalan b'o la o dɔ ye mun ye kiiri b'o la o dɔ ye mun ye lakana b'o la mais i mana nin fɛn fɛn nin kuloma in fɛn fɛn ta i bɛ t'a sɔrɔ a bɛɛ sigilen don fɛn dɔ kan o ye mun ye n'o ye kalan ye kalan n'i y'a mɛn i bɛ kɛ kɛnɛya nati i kalan na la n'i y'a mɛn i bɛ sɛnɛ ɲuman ye ka ɲa a kalan bɛ kɛ n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ défense ɲuman kɛ sɔrɔsiw formation de bɛ k'u kunna ɲɛmaaw de b'u la karamɔgɔ b'u la donc i mana nin secteur fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ a si tɛ taa kalan kɔ o hukumu kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ kalan nafa a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ i tɛ se ka kɛ foyi ye bi in na n'i ma kalan bon pour que i ka kalan fana fo kalanfa fɛnɛ de ka sɔrɔ i la fo kalanfa ka sɔrɔ o mana kɛ domaine fɛn fɛn donc k'a yira jamana gouvernement na k'a fɔ anw tɛ jamana jugu ye lakɔli karamɔgɔ fɛn fɛn n'u formela pour que a se ka jamana servir a si tɛ jamana jugu ye ee dusumakasi yira don k'a yir'u la k'a fɔ u ye quota min fɔ nin vraiment c'est un quota étique squelettique k'a fɔ vraiment a ma bɛn sortant si ma a ye bɛɛ dusu kasi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na hali sini dɔw dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin kirizi bolo u k'a lajɛ ka kalan k'a don ba la paseke u ye fɛn min fɔ nin k'u bɛna lancer u bɛna mɔgɔ ba kɛmɛ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn ta o mɔgɔ kɛmɛ duuru n'i y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye ko kɛmɛ duuru a bɛ maa caman dusu kasi mun na paseke maaw bolo sabotaji don maaw bolo futɛzi don maaw bolo gouvernement yɛrɛ k'a fɔ a mago tɛ kalanko la paseke a bɛ san saba ɲɔgɔn bɔ an b'a san saba la bi kɔnkuru tɛ ka kɛ puruke ka recrutement kɛ nin sɛkitɛri ninnu na n'i y'o ta k'o lajɛ kabini deux mille dix-neuf o de bɛ an ni nin kɔnkuru in cɛ ɲɔgɔndan in cɛ puruke ka se ka mɛtiriw ta lakɔli karamɔgɔw ta minnu ye kalan lakɔlimɛtiriya fɔrɔmasɔn kɛ puruke vraiment u bɛ se ka jamana fɛnɛ servi cogo min na nin y'a san saba ye depuis deux mille dix-neuf jusqu'à nos jours kɔnkuru tɛ ka kɛ

an y'a fɔ cogo min na bi bi in na n'i ye eh, sortantw ta k'a lajɛ i bɛ maa min sɔrɔ kɛnɛma c'est trop alors qu'ils ne sont pas formés pour être dans la rue u formela de pour qu'ils soient dans, dans les classes o ye mun ye n'i ye enseignant ta k'a lajɛ un enseignant de formation c'est un soldat sɔrɔdaya dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko marifa b'i bolo i bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye bɛɛ sɔrɔla ye jamana kɔnɔ i ka la an sinna ni ninnu fana ye sɔrɔlaw de paseke u taara kɛ a kama de sɔrɔla olu ka ye kɛrɛblansi in de ye ka jamana n'o ye ka kunfinya ko kɛlɛ k'o bɔ jamana kɔnɔ mɛ ni o maaw taara ka tila ko olu bila kare kɔnɔ ten an bɛ don min na ko bi i bɛ taa ye k'a fɔ an siya min bɛ bi in na ko a ye an se an kɛ a bɛ ka baara kɛ jamana ye i b'a ye k'a fɔ a ka dɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ni min tɛ teliman bolola ye bi in na o ye katakata ni bolola ye n'o tɛ kata ni bolola dɔw yɛrɛ transforomɛ la k'olu kɛ mansɔn ye dɔw bɛ mɛgɛnsinya la nisɔn pa fɔme poroyɛ tɔgɔ danse donmɛ la sɔn fɔme porote dan ale kilasi ansin ye lɛnɛnsan banni liyɔrɔ sɔrɔ dan bɛ yen ni olu formela k'olu bila kare kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ka formation a bɛ kɛ fu de ye jamana ma ani olu yɛrɛ ma paseke u bɛ san damadɔ min kɛ paseke n'i ye niveau DEF ta mɔgɔ min bɛ DEF kɛ ka sɔrɔ ka formation in kɛ u bɛ san naani de kɛ formation in na a gɛlɛya minnu bɛ bac sɔrɔ ka sɔrɔ ka taa kɛ olu bɛ san fila de kɛ formation in na a gɛlɛya i b'o bɛɛ kɛ formation kɔnɔ n'a fɔra e b'o kɛ baara min na i kan ka tila ka na jamana servi a la e b'o san caman kɛ formation na ka tila ka n'i sigi so ka baara wɛrɛ kɛ min ni o tɛ kelen ye donc i b'a ye k'a fɔ vraiment olu ye fɛn fɛn minnu cɛ man ɲi kosɛbɛ bi bi in na n'i ko k'i b'a ta k'a lajɛ i b'a ye maa min bɛ kɛnɛ ma bi k'a formé la a ka ca ni mɔgɔ ba mugan ni kɔ ye olu bɛɛ de taara formation kɛ mais halisa jusqu'à présent u ma intégré fonction na k'a fɔ k'u bɛ jamana servi u ye kalan min kɛ ka jamana servi a la a ka ca ni mɔgɔ ba mugan ni kɔ ye donc n'i y'o ta k'o lajɛ vraiment fɛn dɔ don fɛn min cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ n'a kan ka maa yɛrɛ lakasi maa o maa i bɛ jamana tagaɲɛ kɔ i kan ka miiri enseignant de formation ninnu na o ta ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ quota min dilen fɛ n'o ye cinq cents quota ye n'i ye mali ta k'a lajɛ bi bi in na an bɛ don min na i ko bi n'i ye mali population ta k'a lajɛ le Mali est au-delà de vingt millions da bi tan o kɔfɛ jamana in ka bon dɛ jamana in ka bon an ka o ye n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ duuru tɛ foyi da kelen i n'a fɔ ɲɔkisɛ la i y'i bolo don ɲɔkisɛ la ka kɔlɔkisɛnin kelen ta k'o bila i da kɔnɔ an se an forolen don bi ani mali bezɔn min bɛ bi dɔnku a kɛlen n'a fɔ i ye ɲɔkisɛni kelen ta ka bɔ ɲɔ tɔw cɛ la k'o bila i da kɔnɔ de a kɛlen n'a fɔ foyi ma kɛ a bɛ ko se kota etigi de san san wɛrɛma a tɛ a tɛ bɛn a tɛ bɛn cogo si la dɔnku guwɛrɛma k'a yɛrɛ wa i fo b'a si de mali y'a bɛn vɛn rezɔn ozodi fɔcogo la mali y'a vɛn rezɔn e k'a se ka san san u ko o tila

an ENETP t'a la INJS fɛnɛ t'a la donc olu si ma far'a kan n'olu farala kan i b'a ye k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a kɛ i n'a fɔ n'i ye ɲɔkisɛnin kelen ta ka bɔ ɲɔ tɔw cɛla k'a bila i da kɔnɔ donc foyi ma kɛ vingt régions cinq cents enseignants i bɛ taa ye k'a fɔ foyi ma kɛ maa o maa bɛ yen ni o ye réalité vécue enseignant de formation fɛn fɛn bɛ yen n ma musow fɔ kosɛbɛ cɛ cɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin Le Mali est dans le besoin au niveau des enseignants, ka enseignants recruter. Parce que moi-même, je peux témoigner, et zone ninnu na n'i taara dans les zones ruraux burusi kɔnɔna ninnu na i b'a ye k'a fɔ vraiment ekɔlisow bɛ yen nɔ ekɔlisow bɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ ekɔliso tɛ yɔrɔ dɔw la mais an b'a kɛ ekɔliso ye parce que gataw jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la k'a kɛ kilasiw ye mais avec tout ça manque d'enseignants bɛ yen mais ekɔliso dɔw fana bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ekɔliso jɔlen don k'a ɲɛ très bien mais manque d'enseignants bɛ yen nɔ o bɛ taa sɔrɔ ekɔliso kelen bɛ yen nɔ si tila de si tila i bɛ taa sɔrɔ kelen ani an siɲɛ kelen ani an siɲɛ fila o kɔfɛ so i bɛ taa sɔrɔ kilasi yɛrɛ bɛɛ dulu ye n'i taara sɔrɔ an siɲɛ bɛ i bɛ t'a sɔrɔ an siɲɛ saba kilasi wɔɔrɔ a bɛɛ bɛ dulu na yɛrɛ b'a mɛn ta a b'a ka dɛrɛtɛrɛ fɔsɔn ɛkisi a mɛn ta ale dan la kilasi sa sɛ dɛ so wɛrɛma kisɔn tɛ a bɛ dɛ so k'a ɲini e t'a fɛ k'a fu ɲɛna fana mali dan tɛ bamakɔ ye Mali ka bon le Mali a une superficie de 1 million 241 238 kilomètres carrés n'i y'o ta k'o lajɛ o tɛ se ka résumer à une superficie de 72 kilomètres carrés Mali dan tɛ Bamakɔ ye u ka bɔ ka taa réalité lajɛ yɔrɔ tɔw la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana belebeleba don et puis jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan kalan na n'o ye éducation ye donc denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka kan fɛn min na aw man k'o résumer k'o bila localité kelen na mɔgɔ kɛmɛ duuru in a ka dɔgɔn hali n'u ye mali an si an fɛn fɛn an si an fɛn fɛn bɛ dan hali n'u y'a bɛɛ de nin yɔrɔ de man tan siɲɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn n'a sɔrɔ wari tɛ kun ka se ka kɔnkuru u ka cɛn fɔ ye ka cɛn fɔ sɔrɔtaw ye ka se k'u la sɔrɔtaw filɛ olu tɛ mankanna maaw tɛ o u bɛ ko faamu hakili b'u la ka da mun kan n'i y'a ta k'a lajɛ 2020 o bɛnna ni coronavirus ye coronavirus kɔnɔ kɔnkuru ma se ka kɛ sortants u taara s'u ma o ɲɛfɔl'u ye u y'a faamuya k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni circonstance la nin tɛ se ka kɛ u y'a faamuya hali ni wari tɛ yen n'o kuma fɔra sortants fana bɛ faamuya ni ka se ka na ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ hadamadenw dusu kasi paseke kɔnkuru kɛbaliya o ka fisa ni nin kota sugu fana ye n y'o de fɔ nin kota sugu kɛlen i n'a fɔ i bɛ ka sortants nɛni nin kota sugu kɛlen i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye min ta nin u tɛ jamana yɛrɛlite dɔn n'i bɛ jamana yɛrɛlite dɔn o n'i b'o de ka sɔn i tɛ sɔn ka fɔ k'i bɛ nin kota nasuguya ta n'i bɛ jamana yɛrɛlite dɔn i bɛ miiri an siya ninnu na ka yiriman kɛ a ma den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan cogo min ni wari tɛ yen dɔrɔn u k'a fɔ maaw ɲɛna cɛn na wari tɛ ka se ka nin kɔnkuru ni kɔnkuru in kɛ an kana fɔ dɔrɔn kɔnkuru tɔ la an bɛ nin fɛnɛ ten walasa a ka kɛ kɔnkuru ye a ka fɔ k'a la an fɛ kɔnkuru ka kɛ mɔgɔw ka a ma paseke y'a de bɛ yen bɛ yen bɛ yen nɔ ka kɛ a ma an mago b'o de la k'a yira ɲɛmɔgɔw la in soit u ka tiɲɛ fɔ an ye wari tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an dan ye nin so u ka kɔnkuru ko in u ka annuler an bɛ se k'o faamu u kana kɔnkuru lancer yɛrɛ an b'o faamuya ka tɛmɛ ni 500 kota in ye n t'a dɔn ni u bɛ k'o faamuya donc kuma ninnu fɔ kun ye mun ye k'a las'u ma paseke kabini kuma in fɔla fo bi sortants ma sigi mɔgɔ min ma bɛ yen nɔ ko a ye kuma in mɛn a ye bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ lajɛlen choqué n y'o de fɔ hali sini dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin ko in na paseke u ye crise de piqué an tɛ se k'an sigi k'o ko lajɛ ten an bɛ solution kelen proposer u ye i n'a fɔ n ye kelen fɔ o la o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye soit u ka cɛn fɔ an ye réalité min bɛ k'o fɔ an ye ni wari t'u kun ka kɔnkuru organiser u k'o fɔ an ye mɔgɔw ye mɔgɔw b'o faamuya o ka fisa u kana nin kɛ cɛn ka fɔ an ye o kɔfɛ fana u k'a ka jɔ paseke san o san mɔgɔ ba yirika de bɛ bɔ ninnu na a tɛ fɔ ko mɔgɔ kɛmɛ duuru mɔgɔ kɛmɛ fila o tɛ dɛ san o san mɔgɔ ba yirika de bɛ bɔ ninnu na dɛ mɛtiri ninnu kɔnɔ n'i y'o mɔgɔ ba yirikaw lajɛ san o san olu de bɛ na la n'a fɔra san saba kɔnkuru tɛ ka kɛ aw ka tila ka na k'a bɛ fɛngɛ dɔ kɛ a man nɔgɔn ninnu fana sa Parce que maa o maa bɛ yen k'i ye concours in kɛ i y'a sɔrɔ donc maintenant durant ces années là tu es payé parce que tu es boursier maa minnu bɛ niveau DEF kɛ olu saralen don maa minnu bɛ niveau bac kɛ olu fana saralen don donc à quoi sert ka mɔgɔw former a b'u sara mais ni formation banna a tɛ se k'u intégrer pour que u ka baara kɛ jamana ye donc n'o don u ka formation ralenti nin san laban ninnu na ka formation ralenti mulu bɛ ka se ka k'olu la u bɛ se ka baara kɛ jamana ye cogo min paseke u labɛnna a kama de u ka fɛnɛ b'u bolo n'o ye ye u a kama de sɔrɔsiw bɛ ka taa kan ka taa banbagaciw kɛlɛ cogo min mɛtiriw fana n'o y'an o fana kalan na ka se ka na jamanadenw bɔ kunfinya la a u ka an bɛ se k'o proposer u ka formation jɔ san laban laban ninnu na san minnu bɛ ka na ka formationw jɔ minnu formela déjà ka essayer ka baara d'olu ma u ka se ka baara kɛ jamana ye parce que olu ka marifaw sigilen don parce que n'i y'a mɛn ko ka insécurité kɛlɛ nin bɛɛ b'a la parce que ni chômage cayalen don jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni insécurité ye an k'o fɔ maa caman bɛ yen nɔ bi bi in na dans les euh, dans, dans, dans les zones ruraux dɔw fana bɛ yen nɔ nord yan fan ninnu fɛ jeunes don u bɛ don baara jugu kɛw la dɔwɛrɛ tɛ parce que u tɛ baara la de sinon maa o maa k'i bɛ baara la i hakili tɛna ni fɛn jugu foyi ye ka ɲɛsin i ka jamana ma n'a fɔla an ye fɛn dɔ kibaruya dɔw yɛrɛ mɛn ko dɔw yɛrɛ bɛ information di rebelle dɔw ma wari ni fɛnw na dɔwɛrɛ tɛ parce que fɛngɛ de don chômage de bɛ yen ni chômage bɛ yen dɔrɔn a bɛ na ni hakilina caman ye hadamaden na parce que e bɛ fɛn o fɛn kɛ pour que ka wari sɔrɔ i b'o o tagasira de tagama donc kɔnɔna la an b'a fɔ insécurité dɔ kɛlɛli ye fana ka se ka enseignant formation ninnu k'o recruter eh, dans la fonction de dans la fonction publique des collectivités u ka fonction u ka formation ka ralentir ka maaw intégrer fan bɛɛ fɛ donc k'a yira maliyɛn cɛ n'a muso la video in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye vraiment ka a yira maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɔra institut de formation de maître la vraiment u dusu kasilen don bi u dusu kasilen don bi ka tɛmɛ ni gouvernement ye communiqué min kɛ a ka conseil des ministres tɛmɛnen n'o ye le treize ye vraiment o kɔnɔna la n'u k'u bɛna recrutement kɛ ka lakɔli lakɔli karamɔgɔ kɛmɛ duuru ta vraiment a ye maaw dusu kasi kosɛbɛ an bɛ ka bɔ ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw ka réalité dɔw f'u ye pour que u k'u hakili to nin maa kofɔlen ninnu na n'o ye maa minnu n'u taara lakɔli karamɔgɔya kalan kɛ n'u bɔra en même temps u k'an ka jamana fɛnɛ servir donc ka f'u ye u k'u hakili t'u la k'u recruter pour que vraiment sécurité bɛ se ka nati cogo min ka chômage kɛlɛ en même temps nin mɔgɔ ninnu u fɛnɛ u bɛ se ka mago ɲɛ u yɛrɛ ye cogo min na ani jamana ye cogo min vraiment nin dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ n bolo ka di jamana ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma et puis k'a fɔ sortant bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ k'e de ye nin lakɔlimɛtiriya ou bien karamɔgɔ formation kɛ k'a yira k'a fɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ i sen kan k'i ka dusumakasi k'a yira jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ vraiment nin tɛ bɛn an ma i mana kɛ maa o maa ye fana k'e de bolo don k'e b'a fɛ jamana in ka jɔ an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin ko in na k'a yira maliyɛnw na vraiment nin ko min bɛ yen n'a bɛ sen kan n'a ma kɛ fɔlɔ mais ko mulu bɔra lakɔli karamɔgɔw mulu bɔra formation na vraiment k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ni nin quota in kɛla n'ala sɔnn'a ma ne ma d'a la n'u bɛ maa ye n'u bɛ maa yɛrɛ parce que wulikajɔw bɛna sigi sen kan de hali n'u ye concours lancer maa si tɛna taa maa si tɛna taa avec ce quota mɔgɔ si tɛna taa k'a fɔ k'i bɛ taa concours kɛ nin système na n'u ma quota revoir quand même an bɛ wulikajɔw kɛ jusqu'à ce que maa si den kelen kana na wuli ka t'i ka dépôt yɛrɛ kɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa concours salle kɔnɔ parce que nin ye sabotage de ye d'une manière maliyɛn cɛ n'a muso n'aw balimakɛ aw terikɛ an'aw jɛɲɔgɔn tun don adama sangare ni jama fanba b'a dɔn RV pro la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa i bɛ vidéo in sɔrɔ i k'a essayer ka partager multiplier jusqu'à ce que a ka se ɲɛmaaw ma u k'a dɔn k'a fɔ vraiment lakɔli karamɔgɔ minnu n'u formé la n'u tɛ baara la k'u dusu kasilen don an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye asalamu aleyikum